nenwe ekele m unu nke onye chi ya zere taa bụ ụbọchị nkwọ lakwatara ife ma kwafere ya ji ife ogologo ndụ la ehi isi ike ife akụ akụ ife enwe enwe ya dịrị nwoke mma dụrụ nwaanyị mma ọ na-adụrụ nenwe enyinyela mma biko la egbughị oge anyị eva m bụ ojiba nzube m bụ onye ụmụrụ ibo amọjị nenwe abịa la ụmụrụ ibo m bụ onye ụmụ ovom abịa la ụmụ ovom m bụ nwa mba ugwueke lekwuche okoroukwu abịa la ụmụ mba ugwueke m bụ nwa onyeme ojiba ife ọ mụa bụ vice secretary assistant secretary nenwe traditional council of elders nkoro eke ukwu bụrụkwa head of media and publicity ebido m jewe eke ukwu la ahọ 2009 shite l'eka nna m ukwu bụ prọfesọ dọktọ kọsmas ọnwụdiwe ọnọha ọ mgbe m bidoro jewe eke ukwu mgbe m jetere eke ukwu m hụrụ ọtụtụ ndị okenye nenwe ji biri katagburu ehu ma gburu ife chukwu chiedịcha oke abịama jiri ekulike mụvụrụ isi gozie mama agbanyeghị ahụ ha dụ ma lụvụrụ ha ka zuru mamara eme ife niile m maruta gbasara omenala nenwe bụ ha kụji bụrụ ume mụrụ nwere ofu onye mana dịsị ofe ha ọhụụ hụọ mala ife nye nye mụla eji ebe ụwa bụ ụbọchị ọbụla m kụrụ ụra tete nrọta ala nrọ ọdụ nga ga ogwongoro ife ọzọ ọpara ụda nga m na ofere efe bụ chief michael chukwugere nwa agbara esi eji olu nwa nna nenwe onye enugwula atọ uhueze nenwe ife nye mara taa bụ shitere aka n'omenala nenwe ya na onye ọzọ chief imo ojebute kute mmiri nwa nna nenwe tikworo nna m bụ chief onyeme ojiba ọ ha na atọ ha bụ ha jikọrọ aka aka ịma ji ife gbasara ife omenala nenwe rute taa m nọ na-ekerechi ya ike omenala nenwe magburu onwe ya maka na onye ọbụla bụ nwoke amadu nenwe were aka ya ọtọ n'ebe omenala ndị Nenwe na-adọ ntụrụ ụlọ azụ dịka ndị ikem jekwuburu Eke Ukwu nza m dịrị Eke Ukwu na 2009 na ruo taa enwebeghị onye hụrụ Eke Ukwu adụrude 85 90 gbagowe ogbu 100 and ma onye bịa chọburu na Nenwe enyi inye ugbe bụ nna chukwude igbo mgbe m jekwuru ele Eke Ukwu ọ dụ 110 so ife m jiri ya ekwu bụ la omenala magburu onwe ya onye ọbụla bụ mmadụ Nenwe ga-akwụ aka ya ọtọ na-ekwu eziokwu na eziokwu bụ ndụ omenala dụ mma sọsọ ife eji agbara omenala ọsọ bụ la ọ la-egbu mmadụ maka onye ri ya ọlụ omenala egbuo ya ọ gwụja ife mere eji sị na omenala dị njọ blali a- ndị chọọchị dịka ndị chọọchị dụ onye dina nwunye mmadụ maọbụ onye zuo ife maọbụ ma ife a Nenwe chidawala eme ha eme o jee confession ekwugbie a sị la agbagharụ ya mana gụ mee otu na omenala ọnwụ maka anyị Nenwe edugbuo ma eji afụ onye ọbụ ma gụ mee ife anyị Nenwe chidawala eme ha eme ọ ya mere eji agbara ya ọsọ mụwa bidoro jewe ya nza m bidoro jewe ya abịa nwụkwara agala ndụ m ọ bụ ibe nye m ụmụ okorobịa ibe m na-eme ibe m na-eme maka na before ị bụrụ onye otu eke ukwu na-eme omenala Nenwe a na-akwa iwe ọlụla erichi na eke ukwu enwe oyi ụbọchị imekwerie ife furu iwere adụ nne eje achị ka enyekewe ma dara ala wara mmụọ awọrị so nza m bido njewe mụwa bụ nwata akwụkwọ ebu m ụzọ gụọ akwụkwọ la IMT m gụrụ chemistry pure chemistry gụgbu ya la ESUT ugbe mgbe m na-agụ electrical and electronic engineering o gbochiri m ya kwụọ m o nwe ife o gbochiri m ime ọzọ ife o gbochiri bụ gụ ma omenala Nenwe la-asọ nsọ gụ sọọ ya nsọ ụbọchị taa bụ ụbọchị nkwọ nke eduru nwele m bịarụ nna ya so anyị na Eke Ukwu n'ogbu

bụ chi bọọ otu nge nna gbate la akwa o kue ụmụ ya kwa ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị cha ha bịa ka ekele Ezechitoke Abịama egbu oge m gara gosi ụlọ nna nara agwa ụlọ ihe ọ bụ nke mbụ efere bụ ochiri na Nenwe onye efere ndị mgbe ochie mgbe ochie na agbara enye a na Nenwe a ọ efere ebe adụrụ ka ukwue adụrụ ele echikwe nri ya bụ ite eja akwụkwọ a ka elu ka efere adụrụ ele eri ife ife mbụ mmadụ na-eme bụ chi bọọ otu nge nwoke ekwue ndị ezinụlọ ya niile ha gbefe ya isi ma nwoke ma nwaanyị ọ ife mbụ ọ na-eme bụ na ọ na-eweta ose ọjị kleb ose ọjị kele bụ nzu kele bụ kọlọkwa nzu kele bụ nzu akpụrụ akpụ kele bụ ka e gwutere ala mkpọrọ ala mkpọrọ bụ nzu nzu ka ọ bụla chọtara onye aka ọ na-ewere ekpe ekpere ụtụtụ kele bụ odo kele bụ ọjị ose nshi dụ mma na ngụrụ inye ọdụ ejọ mmụọ ala abịa ihe ejọ madụ ala abịa ihe ọgwụ kpọnya ya nso ọdụ rụọ ya ya bụ ya kpatara ibe mgbe ị na-ejiri eme edo ị na-eweli eme ngolo ị na-eweli aka ji afụ onwe maka na ọ dị onye kuru ụra mụọ ya dị fọọ mee ife achịkemezi maka edo njọ maka edo mma ịmaghị ife ọ bụ na onye ka ya na-atabadachi na mmadụ kuru ụra nwụ ebe ndị na-eme bụ gobibịa isi n'aka mbụrụ dee lazụ otule

pịajafịa umemi otu enyi nye nwa nwoke nye nwa nwaanyị nye onye ọbụla emebie ha emebie iweta ya otu ahụ ọdụ gbaa ya na ngọkpa mmadụ a na-emetụ ihe gbepụta ya aka i gbepụta ya aka ahụ onye ọbụla etukwuru ngolo kpee iweta nzu nzu dị ụzọ la mbọ kele bụ ikenga nzu kele bụ nzu ka akpụrụ akpụ e nwekwara ka ụmụ nwaanyị ya ọdụ nna ngola adịghị ka ọ ya akawa wujela nga na-enye ere ife mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ cha ihe nyewe ya ha na-enyewe ya adọka ka ụmụ nwaanyị adọka agba ya ọ ya nke nwunye nyewe ma ụmụ nwaanyị na-ewere ekpe ekene gwuo iwete nzu ụtụlọ ọdụ ugbe ife mbụ ị na-eme bụ ị na-ekele ezechitoke abịama dụ n'eluigwe chi ya bịa ma nzu ụtụtụ mbịa ọdụ chi ịbọ nwatakịrị na-ekele nna ya ajọgharị ife ọla efu na chi bọkwara ụtụtụ mbịa ha ji akwara oke ị na-eri taa gụpụ egbe ezechitoke abịama ikuwe eke eke bịa chọbụ na igbo onye nyere azụ ya bịa ma nzu eke bịa bụ orie esowe orie gagbụ afọ esowe afọ gamụ nkwọ esoche ya azụ mgbe ị kpagburu afịa la anọ igbo na-azụ ikuwe ka ukwu njọkọ onwe nọ ya bụ nkoro na-enwe ebe ya chọgburu ife niile nwere a na-enwe ya bịakwa bịa ma nzu gị na-ekwu ife na-emere gị na-agba ya nwa aka ọ na-anyasịla ala ma ọ lee ihe egwu ụvụ ịlọ ma nke ọbụla ịlọ ma ọbụla ma ọbụla nkoro nke ọbụla ịlọ na-eme ile adị ya nwee ka ọ na-anyasịla ala gupu egbe ekupu ndoke wu igwe ọgala ugbo emudo ka ọ- ka ọ bụrụ ikwere ile ime enwe ka ọ wụsala ala ọgalugwu gagbo abịa aja agbada ifere na mbọ bụ ife Nenwe niile eji eji ife kembụ egwugwu ndokọ onwe ya bịa ma nzu kebụ ala eji ekpinyi na mbọ ya bịa ma nzu ya na ihe a niile dị la Nenwe ha bịa ma nzu ụtụtụ ọga na ugwu abịa ji agbada ha agagbụ ikuwe ezumezu ndị ichie Nenwe niile iku ezumezu ndị ichie Awgu na Egbeleli kugbe iku anyanwụ la agbara ha bịa mara nzu ụtụtụ iku agbara niile dụ la Awgu bịa ma nzu mmụọ niile bụ mmụọ mmiri mmụọ ikuku mmụọ ọkụ mmụọ ala ha bịa tọọ nzu mumebie ikuwe mmụọ niile dị n'Enugu steeti sị ha bịa ma nzu ke dụ na Anambra bịa ke dụ Imo bịa ke dụ Ebonyi bịa ke dụ na Delta bịa ha gagbo ikuwe ndị ichie nta ndị ichie ukwu ha bịakwa bịa ma nzu n'ike ngabụ ikuwe ngere dibe na nga onye bụbọla wachi ochi ọkụ ndara abalị enyere mba nri ya bịa ma nzu omele dike bịa ma nzu akpa awa bịa ma nzu agbara niile dị la Nenwe ha bịa ma nzu ụtụ na acha bụ ụtụtụ mgbe ukwu egbie bịa lanta lanta jela nga isi bịa ụwa mụ bụ onye Amoji m kuo agbara niile dị la Amoji m ekuo ọgbụgbụ dị igbo ya bịa marụ m nzu m kugbe ọgbụgbụ dị igbo m ekuo ngwu ogide agụ ụmụ ovu m bụ oke ngwu anyị maka na ọlụm niile dị la Nenwe ụmụnna niile nwere ngwu ọdị ngwu bụ oke arụshị ya bịa marụ m nzu ụmụnna m anyị nwere ifere akpa akpata akpa

m abịa kuwe ndị ichie machi ezumezu ndị ichie ụmụ ofo m niile bịa marụ m nzu m kugbe ezumezu ndị ichie ụmụ ofo m niile m ekuo mba ụgwọ eke ya bịa ma nzu eluguchi okoro ukwu ya bịa ma nzu mmiri bụ ndị nna nna nna m oyibo chere great grandfather forefathers ancestors ya bịa marụ m nzu m kugbie m ekuo ndị lọtara m ụwa bụ elụkwụ ojii bamba ụgwọ eke ya bịa marụ m nzu nke ebie mee ka chukwu kere mba bụ nwele oche ya bịa ma nzu mee ka ụfụ bara ga ha ha zaliche aka zaliche ala wa heva na na-enwe ha bịa maarụ m nzu mee ka agaba mba ugwu eke bịa maarụ m nzu nkwu ebie mee ka eje ụmụrụ ịmanye inye ndị ichie ukwu ndị ichie nta dụrụmụdị igbo ha bịa ha bịa gboo mashal ha bụ ọra na a la-agụ ha ọrụ ọrụ onye kwere eku ibe ndị icholu bụ nna ndị icholu ebute ife ọma na ekeke ife nwe nwe ha bịa ma nzu mgbe m kwugbuere m ọla niile ka m na-eke efe ha na-abịa ka m ga-echi m ala ha na-abịa bụ na ha ikpuru oyi gara awọ m ule eme anyị ife ha ikpuru oyi na-awọ m ala odio isi m efuo ịma ala ha na-abịa ha bụ mụọ ịlavụ nha ma ha na-avụ ikwu ha na-abịa gwa ọbụla ịlọ sọrọ ibe ngwa abụla ịlọ ikuku na-abịa ha gwukwuo ihe ha na-abịa wutu nzu nkwu ekpe ha mebido yawa je hibe m jọrọ ka emere m taa bụ ụbọchị nkwọ mashala ọdụ lọ- ọdụ na evi enwe ha ọdụ na ọ chi edula dịrị ijiji ọzalichala awa ha ebe nwatakịrị amarala ata ka nna ya nọ ya na ya na ode lọọ oshi dị mma ve nọ n'odela akwụnwọ na nna ya taa bụ ụbọchị nkwọ bụ ha enweta m ife m na-eri ife eke ka ife nwe nwe ọgwụ nwoke ọgwụ nwaanyị ogologo ndụ na ehụ isi ike le ndụ bụ oke ọkpa ya dụrụ nwoke ma ya dụrụ nwaanyị ma na ndụ azụ bụ mmiri mmiri atachi ma azụ anwụchi mashala ngọ mike bụ ekpere gụghachi ife niile m tọrọ ụlọ ọfọ abịakwere gbuo m taa ya egbuo onwe onye si isi m fụrụ ya ka e were ka e vuru ya tụọ ka m na-eri ife m na-abịa kireri mgbatịwa ya ka ya dụrụ nwoke ma dụrụ nwaanyị mma ga m na-agọ ebe m agọtakwa ndị ọzọ na-agọtakwa ụmụ ndị niile ife niile bụ igbo lọ la mba nke onye sokwara ya nọ ngọbụ ya agọbụ ya agọbụ ya agọbụ ya oo ife dị ji m n'obi bụ ife m na-agọ ma na-ekwu ife niile maka na m na-ekuji ụmụ anyị ga-esi eme onye onye ọbụla mara mkpa ya ịkọsara ha mkpa gụkọsa bụrụ ha

odo bụ odo bụ udo eji edochi ife ọjọọ nke ọ bụla udo odo ọ udo bụ ife ọ- ife ọ gosiri bụ udo na-emekwa ya ka shimo onyinye m kpọrọ la nzu ha bịakwa bịa ma ya edo ha bịakwa ma edo na a na-agụ ha ọrụ ọrụ na ha bụ ọha mụọ ekwere ekwu ibe ezumezu n'inye ma onye inye kuku ndị okenwe ala ejeta iji na mbọ ọkalugbo egwu na abịa chi ka ọ bụla ekuru eku ibe ha abịakwa bịa ma edo ma ife mfukwu na mbufe mkwukwere ebe mmemie mede ekele m eweta ọjị ọjị a ji eme bụ ọjị gbara anọ ma ise ọjị bịa ka ka nwee ike ife niile a na-eme maka kere ji ga-eji mara gị ụbọchị ụlọ ala ọ bụla m nọrọ ihe egwu m ngọgba ọfọ kụ egwu m onye nye nkwurela nzu ma edo sị ha bịakwa la ọjị abịakwa m waa ya m awaa ya m wụsa ya ma vụgo ochie gbaa vụgo ochie gbaa ma ma m ije mbọchị ahụ ma ọ na-egbedo ma ọ dị mma ma a bịa ekwuchi ụmụ anyị ife sogbuwe ụtọ ọjị iku ekwe mụọ niile ịkpọọla nzu sị ha bịakwa bịa taa ọjị ụtụtụ makara gụnye mụọ ife ma bịa dị tawa ife avela taa mgbe ụfọdụ bụla mmadụ na-akpọ nne ya ma nna ya nwụhụrụ ego ma nna nna ya ego gwụkpọ ha ego ha kpọwa ego gbochiere ụzọ ma gụla agwara ha ọjị na-ekele ha na-emerụ ifere enyi enweghị ụbọchị ọbụla iwetara ifere enyi ekpebe ekpere fụọ n'abịa ma ife ọbụla ị na-eme ị na-abụ ha edere n'ime so mụ ụtọ ọjọọ mgbe ekpo ekwe sị ha bịakwa bịa taa ọjị ụtụtụ mmegbu ha ya bụrụ na m nọla ọbụla ọbụla ma nọ n'ihe egwu m na nọ ngụ ndị mmadụ ụlọ m bịa waa ya m waa ya otule ọjị igbo ejikwa gworo mee ọjị igbo gbazuru agbazu anọ ma ise kele gbara uru m awaa ya m waa ya ma chudele aka ọbụla ngụ nọla ndị mmadụ lọgba ya m eweta m sị ha bịakwa bịa taa ọjị gbaa ha arụ ha n'ala mkpọrọ ma m nọọ la ihe egwu m m nọọ la ihe egwu m waa ya ma awụ ha narị ihe egwu wete ọzọ waa ndị niile ebe ahụ ata ya ife m kwuchiri mgbe na igbo niile si ekpe ekpere ọ bụ nsọ na-enwe igbo niile ji ọjị nzu ose ọjị edo ekpe ekpere la mee ọkụ afụ mme i were ụgbọ agbọ kute mmiri ndụ mmiri ndụ n'okorobo osisi mmiri a na-ata ha ata were wụsara agụ ọrụ ha ọzọ onye ọbụla na-eme ya mgbe ọbụla ịlọ ikuku na-abịa ịlọrọ ya kuwe nna nna wụ ancestors ndị ichie great grandfather nwere nzu kuwe ha abịa ive ọbụla ị sị ha bịa meruo ha na-emere uwe ose nzu na odo na ọjị then ife na-enye inye gị umegbu ya ya bụ na ị- ọ bụla ọ bụ na ihe egwu ụzọ ị lọ n'ụlọ n'ibewu maọbụ na township umegbu ị na-eme ị na-agba mbọ fụla ọwụsa nna anyị otule ị na-awụ ya na efere efere rebochiri i weta ya ị kwagba ya n'ime nga ahụ maka na ife na-enye inye adụmide eidola agwara ga na-ejepụta and ọzọ dịka ibe ya ebụla nwaanyị na nwaanyị na-eji ọjị mana ọ na-awaghị ya ekpe ekpere nwaanyị na-atụ nzu nzu nwaanyị nwaanyị na-atụ edo nwaanyị na-atụ ose ọjị ewere ose ọjị ekpe ekpere mana nwaanyị na-egbu ọkụkọ a na-emeta ife na-enye nye aka maka na onye ọbụla na-egbu ọkụkọ igbo niile anyị abụọ onye n'ụwa niile mana ara ya baịbụl a na-agụ agụ ma ibo mana onye ọba adụ nke ọja mgbe ya mere nwaanyị na-egbu ha ọkụkọ onye gị dị efu ife dịrị ife n'ose ọjị n'ala Igbo niile ife m na-ekuzi ụmụ anyị taa bụ na ọtụtụ n'ime anyị amaghị ife ọ bụ ọtụtụ nwa anyị ejupụta ama nga were ele eme onye vi ya ọ bụ sọsọ ndị dibe ga na-eji onye ọbụla bụ onye Igbo bụ amadụ Igbo mgbe onye ọbụla bụ ya eji fere enye ya ekpere ekpere ya ekpere bụ ọ bụ ọ bụ just like chichude chaplet ọkwa onye ọbụla bụ katọlik dị chude chaplet otu egwu onye ọbụla bụ onye igbo ga-eji nzu odo ose ọjị na ọjị ekpe ekpere ụtụtụ mgbe kuo ọlọ ụwa ya kuo onye lọtara ụwa kuo nna nna ya ha bịa ọ ive m chọ ka m kụzie ụmụ anyị taa kwuori ekpegbe ekpere jekwara ya kwanye ngala ime ochirile kwanye ngala jee dọọla mgbe ụlọ mgbe ụlọ maọbụ i dọọ n'elu uko na na-enwe uko bụ nga adụko goo ife nga ajọ nka mmadụ inye jee maka na agụdo ọla mgbe ụlọ nwa nwere egbe igbe nwere ike ebe ọ pere ya sọ wa ma agụdo ọla nko before nwata epewe elu nko ala amarụla ọkawa ya ebe a ka m bụkwa onye dị otule oji ba nzube onye nwere ibe ama oji na-enwe abịalụ nwere ibe nka bụ onye ụmụ ovom abịalụ ụmụ ovom m bụ nwamba ogbu ekele kwuchi okoro ukwu abịala m be ọgwụ eke mbụ nwa elụkwụ ojiba be ọgwụ eke abịala be elụkwụ ojiba mba ọgwụ mbụ nwa onye eme ojiba ọ ladụrụ na-enweela mma onye chọrọ ive ọma bụ ive ọma na-eruwe na ive dị ya n'ive bụ kwụwa aka ọtọ dị ukwu eziokwu na eziokwu bụ ndụ ebe mụ ala egbu mmadụ la ive onye metere na-egbu e omerala magburu onwe ya. maka mmadụ ahụ afọ hụ ibe nna ya eji oge onye oge ọ na-adị n'ebe oge onye nwere ebe oge ebe oge ọbụla. onye tiri ya jere dola ndụ ka a ga-eji oge onye